Micilín agus an Dá Leipreachán Bhí fear ann fadó. Micilín an t-ainm a bhí air. Dhéanadh Micilín bróga do na daoine. Dhéanadh sé na bróga go maith Agus go deas. Ach b'fhearr leis na daoine bróga siopa ná na bróga a dhéanadh Micilín dóibh. Bhí Micilín faoi bhrón. Ní maith leis na daoine na bróga a dhéanaim dóibh, a deir sé. Is fearr leo bróga siopa. Lá amháin, ní raibh ag Micilín ach píosa amháin leathair. Déanfaidh an píosa seo péire bróg, a deir sé. Gearrfaidh mé na bróga amach anocht agus déanfaidh mé amáireach iad. Ghearr Micilín na bróga amach. D'fhág sé ar an mbord iad agus chuaigh sé a chodladh. Chuaigh Micilín agus a bhean suas an staighre. Déanfaidh mé na bróga amáireach, a deir Micilín. Níl a fhios agam cad a dhéanfaidh mé ansin. Díolfaidh tú na bróga! a deir an bhean. Gheobhaidh tú airgead maith orthu. Ceannóidh tú píosa eile leathair agus déanfaidh tú péire eile. Lá arna mháireach, d'éirigh Micilín in am maith. Déanfaidh mé na bróga inniu! a deir sé. Isteach leis sa seomra inar fhág sé an leathar. Ach ní leathar a bhí ar an mbord ach péire deas bróg. Ní fhaca Micilín riamh bróga chomh deas leo. Is álainn ar fad na bróga iad! a deir sé. Ghlaoigh Micilín ar a bhean. Tar anso! a deir sé. Tar anso go bhfeice tú iad so! Tháinig an bhean. Féach! a deir Micilín. D'fhéach an bhean ar na bróga. Is álainn na bróga iad, a deir sí. Cá bhfuair tú iad? Bhí siad anso ar an mbord, a deir Micilín. Cé a rinne iad? a deir an bhean. Níl fhios agam cé rinne iad, a deir Micilín, ach ní fhaca mé riamh bróga chomh deas leo. Chuir Micilín na bróga san fhuinneog. Tháinig bean. Chonaic sí na bróga san fhuinneog. Isteach léi. Is deas na bróga iad sin san fhuinneog, a deir sí. Cuir ort iad, le do thoil, a deir Micilín. Chuir an bhean na bróga uirthi. Is álainn na bróga iad, a deir sí. Ceannóidh mé iad. Cheannaigh an bhean na bróga. Thug sí airgead maith orthu. Thug an bhean airgead maith ar na bróga. Cheannaigh Micilín dhá phíosa leathair. Déanfaidh an dá phíosa so dhá pheidhre bróg, a deir sé. Gearrfaidh mé na bróga amach anocht agus déanfaidh mé amáireach iad. Ghearr Micilín na bróga amach. D'fhág sé ar an mbord iad agus chuaigh sé a chodladh. Lá arna mháireach D'éirigh Micilín in am maith. Déanfaidh mé na bróga inniu, a deir sé. Isteach leis sa seomra inar fhág sé an leathar. Ach ní leathar a bhí ar an mbord ach dhá pheidhre bróg. D'fhéach Micilín ar na bróga. Is breá ar fad na bróga iad, a deir sé. Chuir Micilín na bróga san fhuinneog. Tháinig fear. Chonaic an fear na bróga san fhuinneog. Isteach leis. Is breá na bróga iad sin san fhuinneog, a deir sé. Cuir ort iad, le do thoil! a deir Micilín. Chuir an fear na bróga air. Ceannóidh mé iad! a deir sé. Cheannaigh an fear na bróga, thug sé airgead mór maith orthu. Thug an fear airgead mór maith ar na bróga. Cheannaigh Micilín ceithre phíosa leathair. Déanfaidh siad so ceithre pheidhre bróg, a deir sé. Gearrfaidh mé na bróga amach anocht agus déanfaidh mé amáireach iad. Ghearr Micilín ceithre pheidhre bróg amach. D'fhág sé ar an mbord iad agus chuaigh sé a chodladh. Lá arna mhárach d'éirigh Micilín in am maith. Déanfaidh mé na bróga inniu, a deir sé. Isteach leis sa seomra inar fhág sé an leathar. Ach ní leathar a bhí ar an mbord ach ceithre pheidhre bróg. D'fhéach Micilín ar na bróga. Is breá agus is álainn na bróga iad, a deir sé. Lean an scéal mar sin. Ghearrfadh Micilín an leathar gach oíche. Bhíodh na bróga ar an mbord ar maidin agus iad déanta go maith agus go deas. Tháinig a lán daoine ag ceannacht na mbróg. Níorbh fhada go raibh airgead go leor ag Micilín agus ag a bhean. Ní raibh a fhios ag Micilín ná ag a bhean cé a bhí ag déanamh na mbróg? An bhfuil fhios agat cad a dhéanfaimid? a deir Micilín. Ní rachaimid a chodladh anocht. Fanfaimid inár suí go bhfeicimid cé atá ag déanamh na mbróg. Ní dheachaigh Micilín ná a bhean a chodladh an oíche sin. Fanfaimid inár suí go bhfeicimid cé atá ag déanamh na mbróg! a deir Micilín. Feicfidh siad sinn, a deir an bhean. Rachaimid ar chúl an chuirtín, a deir Micilín. Rinne siad sin. Chuaigh siad ar chúl an chuirtín. D'fhan siad ansin gan focal astu. D'fhan Micilín agus a bhean ar chúl an chuirtín gan focal astu. Bhuail an clog a deich. Bhuail an clog a haon déag. Bhuail an clog a dó dhéag. D'oscail an doras agus tháinig dhá leipreachán óga isteach. Oíche fhuar a bhí ann. Ach ní raibh ar na leipreacháin ach éadaí tanaí caite. Ní raibh bróga ná stocaí ar a gcosa. Bhí Micilín agus a bhean ar chúl an chuirtín gan focal astu. Ní fhaca na leipreacháin iad. Léim siad ar an mbord. Rug siad ar an leathar a bhí gearrtha amach ag Micilín. Thosaigh siad ag obair. Níor stad siad go raibh na bróga go léir déanta acu. Rith siad an doras amach ansin agus d'imigh siad leo. Nuair a bhí Micilín ag ithe a bhricfeasta ar maidin, labhair sé lena bhean. 'Siad an dá leipreachán sin a rinne na bróga go léir, a deir sé. Ba mhaith liom bronntanas Nollag a thabhairt dóibh. An bhfuil fhios agat cad a dhéanfaimid? a deir an bhean. Déanfaimid éadaí nua dóibh. Níl orthu ach éadaí tanaí caite agus níl bróga ná stocaí orthu. Cheannaigh an bhean éadach deas bog. Thosaigh sí ar éadaí nua a dhéanamh don dá leipreachán. Cheannaigh Micilín leathar deas bog. Rinne sé dhá phéire bróg don dá leipreachán. Leathar gorm a bhí sna bróga. Ní fhaca tú riamh bróga chomh beag chomh deas leo. Rinne an bhean dhá léine bheaga bhána. Rinne sí dhá bhríste bheaga agus dhá chóta bheaga uaine. Rinne sí dhá phéire stocaí. Rinne sí dhá chaipín ghorma. Chuir sí dhá chleite dhearga ar na caipíní. Ní fhaca tú riamh éadaí chomh beag chomh deas leo. Tháinig Oíche Nollag. Bhí na bróga beaga déanta ag Micilín Bhí na héadaí nua déanta ag a bhean. Nuair a tháinig an oíche ghlan an bhean an bord. Chuir Micilín na bróga beaga deasa ar an mbord. Chuir an bhean na héadaí nua air. Chuaigh Micilín agus a bhean ar chúl an chuirtín. D'fhan siad ansin gan focal astu. D'fhan Micilín agus a bhean ar chúl an chuirtín gan focal astu. Bhuail an clog a deich. Bhuail an clog a haon déag. Bhuail sé a dó dhéag. D'oscail an doras agus tháinig an dá leipreachán isteach. Ní raibh orthu ach na héadaí tanaí caite. Ní raibh bróga ná stocaí orthu. Léim an dá leipreachán ar an mbord. Chonaic siad na bróga beaga deasa. Chonaic siad na héadaí deasa nua. Ó! Féach! Féach! a deir siad. Féach na bronntanais Nollag! Bhain siad díobh na héadaí tanaí caite. Chuir siad orthu an dá léine bheaga bhána, an dá bhríste bheaga agus an dá chóta uaine. Chuir siad na stocaí agus na bróga ar a gcosa. Chuir siad an dá chaipín ar a gceann. Bhí áthas ar an dá leipreachán. Féach! Féach! a deir siad. Nach álainn na buachaillí sinn! Léim siad agus dhamhsaigh siad. Léim siad thar na boird. Léim siad thar na cathaoireacha. Léim siad agus dhamhsaigh siad le háthas. Dhamhsaigh siad an doras amach agus d'imigh siad. Sheas Micilín agus a bhean sa doras. Bhí siad ag féachaint i ndiaidh an dá leipreachán. Tá siad imithe, a deir Micilín. Tá siad imithe, a deir an bhean. Ní thiocfaidh siad ar ais. Ní fheicfimid anso arís iad. Ní fhaca Micilín ná a bhean an dá leipreachán riamh arís. Ach bhíodh Micilín ag déanamh na mbróg i gcónaí, agus bhíodh na daoine ag teacht ag ceannach na mbróg uaidh. Bhí airgead go leor ag Micilín agus a bhean an chuid eile dá saol.